igbo bụ igbo mma mma nụ, ekenekwa m unu ka tata mara anyị mma aka m bụkwa nwaada Chidimma of Igbo ijere onye gboo aka m nọkwa na nkuzi ka esi esi ihe na-etinyeha akụrụngwa ndị oyiri igbo ụbọchị tata ka mmanwụ mgbankwọ na-ewetara unu ka esi esi ji agwọrọ agwọ na-etinyeha ihe kechi kechi kechi dịka magi naanị nnu na ose ka m ga-etinye ya amarọ m ka ndị si esi nke ha mana aga m egosi unu ka esi esi ka mmanwụ mgbankwọ si esi nke m na-etinyeha magi nke a bụ yabasị ndị bekee kpọrọ onions o nweghị onye amaghị ya ọgwụgwọ hmm? ọ na-adị mma maka anya maka mmadụ ịta ya na ndụ ọ na-adị mma ọ na-agwọkwa anya mgbu nke a bụ ụgba ndị be anyị na-akpọ ya ụkpaka nke a bụ ụgba m ji ga-agwọ ya nwa bụ ji nke a wee bụrụ ose ihe a bụ ose eh, ntakịrị ndị igbo mụnwa wụ ihe suru ya ona ye ya eye esuo ya esu ya ka m ji esi nri nke a wee bụrụ nnu o nweghị onye nọ n'elu ụwa na-amaghị ihe bụ nnu mmadụ niile na-eri nnu unu ma ihe bụ nnu nke a wee bụrụ nke ndị be anyị bụ ndị igbo na-akpọ ọkwụrụ abịaghị m ishi epu ọnụ kpọwa ya okro ọkwụrụ mhm. o nwere ndị na-amaghị ka esi eji ọkwụrụ were esi ọ dị ka tupu m wee wepụta ya nwa bụ ọkwụrụ enyi m nwaanyị sị m hei mgbankwọ ejikwa ọkwụrụ agwọ ji m sị ya nne melowe melowe na ị ga-afụ ka eji eji ya nwa bụ ọkwụrụ were agwọ ji na ọ bụ ya atọkarịchara unu ga-afụ ya mgbe m ga-eme ya nke a bụ mmanụ mmanụ igbo mmanụ esi na akwụ o nweghị onye amaghị ibe a na-akpọrịda ọhịa nke a bụ ji akpịchago m ya azụ gbuwacha ya egbuwa one m si ga-eji ya wee si o nwee ndị na-egbuwa nke ha nnukwu nnukwu mana ọ na-adị mma maka mụnwa one a ka m si egbuwa ji nke m nke a wee bụrụ akwụkwọ nri eji ga-agwọ ya nwa bụ ji tata agaghị m eji ogiri o nwekwara ndị ga- ka ga-esi nri na-ejighị ogiri nri ha na-atọ ọ na-atọ tọkarịa nke etinyere nke tọkarịa ndị ahụ etinyere akụrụngwa ndị oyiri igbo unu ga-afụ nke taata ka esi eme maka mmechaa ya unu si na asị unu eje nwakene dịka m si wee mee taata ka m gosi unu ka esi ya eme ya nwa wee aga m ebu ụzọ sinye ji m gbanye mmiri ọ site na ka ji na-esi ha m gbanye mmiri hmm? wee tinye ji o nwee ndị na-eche mmiri ha sụọ asụọ tupu ha wee etinye ji enene ọ bụrụ na mmiri apụta ya ka i si wee chọọ maka a ga-aza ya aza e tinyekwuo nke a adịgo anyị ga-eche ya nwa bụ ji ya nwa bụ ji eyezie

aga m eche aga m enene ya nwa bụ ọkwụrụ ọ bụrọ iwu na ọ ga-eye ọ bụrọ iwu na ọ ga-eye i kupụta ya unu n'anya efu tupu m wee sie ya bụ ọkwụrụ asachachara m ya bepụ isi ya ebepụ ebepụrụ m isi ya wee sachacha ya o na-ekwesịrị isi were mee tupu etinye wee tinyere ya na isi ya na isi ha ncha ebepụchara m ya ebepụ ọkwụrụ a na-adịkwanụ mma n'arụ a ka m ga-akụzi ihe ọ na-arụ na ọ nara egbu mmadụ a na-ata ya ata ya bụ ọkwụrụ ugbu a m gụpụtachara ya

esichago m ya aga m ekupụtazi ya chetakwa na ọ ka bụkwa ji ọgwụgwọ ka anyị na-agwọ nke a bụ anyị abanyego n'agba nke ọzọ nke ngwụcha ya zi ị ga-eche ka ya nwa bụ ite kpọtụ akpọ ọ bụrụ na ite gị akpọgo gị etinye ya mmanụ dịka onye si wee chọọ i tinyechara ya mmanụ gị etinye ya yabasị i tinye ya ụkpaka ụgba ị gbatunatakwa ọkụ i tinye ya ọkwụrụ ị gaghị eche ka o yeere ka ị na-etinye nke a ị na-etinye nwanne ya nke a bụ akwụkwọ nri ya nwana nke ị chere ka nke ahụ yeere itinye ose gị site na ole i si wee chọọ itinye ji ka itinyechara ji gị itinye nnu were gwọkọọ ya na-afụ m ebe m tinyere ihe ọzọ dịka maggi maka ndị sị na ọ bụrụ na ejirọ maggi ihe agaghị atọ ụtọ i nee anya ị fụ na ihe m ji wee na-agwọ ya nwa bụ ji bụ ihe na-enyegasị ọbara ụkpaka nke a na-akpọ ụgba ọ na-enye ọbara akwụkwọ nri na-enye ọbara hmm? i nee anya ọ bụrụ na mmanụ atụrọ itinyekwuo mmanụ itinyetukwuo mmanụ ka ya nwa bụ ihe wee lọkọọ o nwere ndị na-anaghị ọ bụkwa iwu na nri gị niile ga-atụcha mmanụ o nwere ndị na-anaghị achọ mmanụ ọka nkọ itinye ya ole i si wee chọọ nwere ndị na-achọ ihe mmanụ nri ọ wụ na mmanụ tụrụ nnukwu ị hụrụ na ya nwa nwa ọkwụrụ bịa ma akwụkwọ nri chịkọọ ọnụ anyị ncha ma na omenala ka ọ wụ mmadụ sikata nri ole n'elu hmm? onye ọbụla siri nri i sikata i nenee ma ihe ị na-esi ọ tụkwara nnu ọ bụrụ na ọ tụrụ nke afụtụ ọ bụrụ na ọ tụrọ itinyekwuo ntakịrị mana o nwere ndị anaghị achọ ihe tụchara nnu maka o ji ga-abụ na-esi ga na-elele nwere ndị anaghị achọ ihe tụrụ nnu anyị ncha ma na ụgba na-enye ọbara o nwerọ ihe m ji wee si nri a kịta wụ ihe oyiri igbo ọ ihe e wetara n'ubi be anyị ihe anyị wetara n'ugbo ụkpaka o nwe onye ma eh, o nwe onye wụ onye igbo amarọ ebe ụkpaka na-anọ o nwe onye amarọ ihe wụ ukwu ụkpaka anyị nwa ji aka anyị eme ya akwụkwọ nri anyị nwa na-akọ ya Hmm? ji anyị na-akọ ji mmanụ o nwere onye- nu- nu- anyị nwere n'ala igbo ị pụtara ukwu akwụ alapụ ịdị na ya anyị nwa na-eme mmanụ dịka m na-agwọ ya nwa bụ ji agbatụnatara m ọkụ m unu ga-afụ ya ọ bụrụ ya unu afụ na ya nwa bụ akwụkwọ nri achagharịchago Hmm? Ma- ọ bụrụ na agbatụghị m ọkụ unu ga-afụ akwụkwọ nri m achagharịcha mana ọkụ m agbatụnatara m ya agbatụnata adị m eri akwụkwọ nri chagharịrị achagharị ọ ga-adị ọ ga-adị fresh ka dụ ndụ wee nye ihe a chọrọ lee ya nri eyego ya nwa bụ ọkwụrụ mere ya nwa nwa akwụkwọ nri wee chịkọọ iri ji nye gị ihe a chọrọ ọkwụrụ na-arụ ezigbote ọrụ n'arụ mmadụ ndị ọya wụ i sicha akwụkwọ nri nọrọ iche na ị na-agwọ ji nke a nọrọ iche a sị gị tinye ya mmiri ọ- ju ya na-asụ pụtọpụtọ akwụkwọ nri achagharịcha onye ezi enye gị ihe a chọrọ ji ehegokwa anyị ga-esi ya agụpụta nji anyị si ka anyị nene Mgbankwọ ga-enene n'o ji ọgwụgwọ mụ na mmadụ adịrọ azọ ya ọzọ aga m enene onye si nri na-enene hmm. ọ dị ụtọ hmm. um. ụmụ Igbo unu afụgo na ya nwa bụ ihe hmm? o nwere ndị ga-asị hmm, hei onye ma ji nke ọ gwọrọ o tinyeghị ya Maggi o tinyeghị ya crayfish o tinyeghị ihe ọwụna ma o were jụọ unu ndị mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe gboo maka na onye gboo ka m bụ na ọ bụ sọsọ nnu ka ha nwere be ha ọ na ha anaghị eri nri mgbe ahụ ka ị ga-asị na nri ha anaghị atọ ụtọ nri ọbụla fọrọ nnu ọ fọrọ ụtọ nnu nwe ụtọ ị chọzi ime ya ka ọ tọọ na atọ na isi ị chọba ogiri mana ị hụrụ ọkwụrụ ọkwụrụ a ntiri ya na akwụkwọ nri sikene ya na emecha ịkpọ ije onye gboo hmm? emecha ịkpọ ije onye gboo sị ya nne anwakwara m anwa nekenere m ihe ahụ ị kụziri nekwe nekwe nekwe gwazie m ma ọ dị ụtọ ka ọ na ọ dịrọ ụtọ maka na ọ bụrọ egwuregwu ka anyị na-egwu hmm? ya nwa bụ nri dị ụtọ anaghị m agwa unu na ọ ka unu kweta m mgbe unu ga-ekweta m mgbe unu sichara ị gaa n'ahịa ụmụ ihe a ngosiri e ji eme ya nwa bụ nri i gokọnatacha ya ị bịa gwọrọ di gị ji ị gwọchazie na ejighị akụrụngwa ndị oyiri Igbo di gị sị gị na ọ dịrọ ụtọ bịakwute m sị m na ana m atụ ashị ihe kechikechi ndị oyiri Igbo o nweghị uru ọ bara anyị ka anyị tụsagodi ya wee riwe nke anyị maka na nke anyị niile anyị na-eri bụ ọgwụ kama ọ ga-emerụ gị ahụ o nye gị arụ ike tichasịa ọya dị gị n'arụ etichasị ọ dị ka ọkwụrụ nji wee si ya hmm? ka m bidogodi na ụkpaka ụkpaka na-enye ọbara anyị niile ma ọkwụrụ ọkwụrụ ị wụrụ ihe a na-asị ndị amosu na-atakwa m ndị ajọ mmadụ na-achọ m spiritually n'ime mmụọ ibe agwa gị ihe ọkwụrụ na-arụ ịhụ na ndị iro gị na-achụ gị it will be drawing their paths ọ na-adị mma mmadụ ị na-consume ọkwụrụ ọfụma ọfụma na-erite ya ọfụma nke ọzọ wee bụrụ akwụkwọ nri ọ na-enye ọbara o nwe onye ama na akwụkwọ nri na-enye ọbara mba yabasị hmm, agwabeghị m unu ndị na-enenebeghị ihe onyonyo m ji maka yabasị wee mee na YouTube gachihaa n'azụ na-eme ya ọ na-agwọ anya maka ndị na-enwe anya mgbu unu tachacha ya unu agwa m how clear anya mgbu unu anya na-egbu unu dịzi hmm? anyị ga-abịa na njedebe nke taata unu afụgonụ ka o si wee gaa afa m ka bụkwa nwada mgbankwọ chidimma ofoegbu ijele onye gboo ka emesịa